don ala ka naɲɔ na a b'a dɔn mhm. a ko i da d'a kan kan'a fɔ mm. n'i y'a fɔ n'u bɔra a kalama u bɛna fɛɛrɛ tig'i kama
nka o m'u bali fɛɛrɛ la o m'u bali a la a m'a fɔ nka o m'u bali a la ah, o tuma na sa u ye isu kɔni juguya mhm. awa fo ka fa nɛgɛn mhm. k'a bɔ fa bolo k'u b'a sɔrɔ k'u b'a kosɛbɛ u y'a sɔrɔ ka taa n'a ye kelen ka taa n'a ye kungo kɔnɔ u ye ɲɔgɔn ye
hmm. ah. o tɛ ɲɔgɔnye hɛrɛma ye sa dɛ ah, hɛrɛ t'a la ah, alahu akibaru u ye min fɔ mhm. an ka isu faga hmm. o tuma na dɔ k'a ya kan'a faga mhm. a ye fɛɛrɛ wɛrɛ ɲini mhm. min tɛ fagali ye fagali kɔni a y'o bɔ a la a y'o bɔ a la a kan'a faga
ale ko a ta ka taa a fili kɔlɔn kɔnɔ hmm. u bɛnna o kan u taara o kɛ kosɛbɛ ah, u y'a fili kɔlɔn kɔnɔ mhm. u taara u ka baganw kɔ la u n'u ka fɛnw u taara u jɛ fɛɛrɛ kɛ tellement a juguya min tun bɛ u ni na ka se hakɛ min na hasidiya ka jugu dɛ ee ala k'an kisi a bɛ hinɛ gɛn ka bɔ mɔgɔ la pewu ka hadamadenya yɛrɛ fana gɛn ka bɔ i la

Isu y'i dulon juru la alayhi salam
denmisɛn fitini denmisɛn fitini ɛ kɔlɔn jitala ɲɛ na ko a ka bɛtɛ fala de ale kɔni bɛ k'a sama bɛ k'a sama jaa jaa bɛtɛ ji t'a kɔnɔ ala ka nabi ɲuman de b'a kɔnɔ ala jɔn ɲuman de b'a kɔnɔ a y'a bɔ min kɛ fɛn fɔlɔfɔlɔ hada bushra qala ya bushra hada gulam dɔw y'a fili k'u kɔ don dɔ nisɔndiyalen y'a bɔ alahu akbar i y'a ye
ninnu banna a la nin min t'a dɔn a t'a fa dɔn a t'a ba dɔn a t'a bɔ yɔrɔ dɔn o nan'a ta o nan'a ta a ka kuma fɔlɔfɔlɔ kɛra mun ye tare tare
a nisɔndiyara de kosɛbɛ aa n ye hadamaden sɔrɔ eh Allahu akbar yarɔ kow tɛ kelen dɛ ninnu ye ala ka ala yɛrɛ ka kow de ye nin ye ah. ala yɛrɛ ka kow de ye nin ye o hmm? kumana ale y'a bɔ min kɛ mhm. paw u bolibagatɔ nana mhm. minnu y'a fili kɔlɔn kɔnɔ kosɛbɛ u nana u nana aa ah, a kɛra cogo di a kɛra cogo di anw ka jɔn de don aw ka jɔn an ka jɔn don an b'a fɛ k'a feere de u m'u ɲininka mun y'a se kɔlɔn kɔnɔ ayi allahu akbar allahu akbar u ko n bɛ fɛ dɔrɔn yusufu kɔni ka taa ka bɔ yen a ka a ka yan bila dɔrɔn a ka bɔ olu fa kɔrɔ u na fɛrɛ u fa ma fɛrɛ fa ma allahu akbar
o tuma na misiraka in y'a san
o y'a feere a ma a y'a feere a ma i n'a fɔ alikurana b'a fɔ an cogo hali u ma sɔngɔ bɛrɛ ɲin'a na bisamanin bakhs darahima maduda
u ma hali sɔngɔ ɲɛnama ɲin'a na wa kanu fihi min azahidin ne kabako ye ni ala olu t'a dɔn k'a fɔ u bɛ ka yusufu bila ala bɛna kɛ min ye olu yɛrɛ de bɛ k'o sira nɔgɔy'a ye kosɛbɛ kosɛbɛ i y'a dɔn nin fana ye jarabi ye dɛ nin ye jarabi gɛlɛmanba ye ala ka ciden
u y'a feere ko jɔn don k'a fili kɔlɔn kɔnɔ ka tila k'a bɔ k'a feere ko jɔn don nabiyullah a si fana ka dɔgɔ a si ka dɔgɔ wala sheikhana anw man ka jarabu fɔ yɛrɛ minnu b'anw sɔrɔ anw man ka fɛn fɔ yɛrɛ n'anw y'an yɛrɛ lajɛ an tɛ foyi ye ka ninnu ka maabaya lajɛ k'an ka jarabi fitinin lajɛ olu ka jarabi ba kɔrɔ anw man ka foyi fɔ ayi alahu akbar n'i ye isufu sɔrɔ alayhi salam
ko jɔn don o ma dɔn ka tila k'a feere hmm. ka tila k'a sɔngɔ fana jasi hmm.
k'a yira k'a fɔ hali n'u kun sɔnna juru ma u tun bɛ sɔn k'a di u b'a di k'a sɔrɔ u t'u dɔn kosɛbɛ yalasa a ka taa ka bɔ yen dɔrɔn aa nka tagali in de ye hɛrɛ ye ja ala ka kow tɛ wa ala ka kow don ala ka kow don lajarabiliw don a bɛ ala ka jɔn ɲumanw bɛɛ sɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ sheikhana yali yanni i ka tɛmɛ nin yɔrɔ in na est-ce que hasidi man kan k'a yɛrɛ lafiya wa a tɛ lafiya Cheikh Ousmane hasidi ni ala ye min da min kama mhm. ala b'a da kɛnɛ kan de wa a bɛ kɛ bɛɛ ɲɛ na mhm. hasidi b'a ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ o t'a bali o b'a ɲɛ ka taa fɛ ah, a sɔn tɛna pɛrɛn a kɔnɔ bon i y'a dɔn hasidi ye min ye maa min ko i bɛ ala ka latigɛ yɛlɛma hmm. e bɛ lafiya wa a tɛ lafiya i wɔsiji tɛ ja hakili fana bɛ gɛrɛn a bɛ gɛrɛn de n'ala ma far'i kan a bɛ pɛrɛn yɛrɛ o dusu e mɔgɔ caman bɛ sa ou bien mɔgɔ caman ka tasuma a bɛɛ hasidiya de
a bɛ mɔgɔ mɔgɔ na i tɛ lafiya
Eh, kabini walanda in daminɛna i ye fɛn o fɛn fɔ k'a daminɛ ibrahima la alayhi salam ka na a ni faamaw cɛ ka na se yusuf ma eh, i bɛna min fɔ halisa musa yɛrɛ ka kibaruyaw la ala maa si dɔgɔ minnu bɛ ka ko in kɛlɛ u bɛ mhm. balo la a bɛ ka k'u ɲɛna wa u bɛ k'a kɛlɛ fana nka a bɛ ka ɲɛ ka taa fɛ hali an yɛrɛ fɛ bi hali bi an yɛrɛ ɲɛ bɛ kow la ni ala ye min da min kama ah. maa tɛ se k'o bali o la bɛɛ k'an yɛrɛ lafiya n'an sɔnna ni ala ka latigɛ ye an bɛ lafiya mais hadamadenw de ma sɔn ala ka latigɛ ma o de b'an sɛgɛn o de b'an sɛgɛn
latigɛ in dun bɛ kɛ fana a bɛ kɛ
foyi tɛ se k'a bali ala k'an ka limaniya jiidi ya rabbi amin ala k'an kisi hasidiya bana ma ya rabbi amin ah yusuf alayhi salam ale ka lajarabili daminɛna kamini a fitini kamini a fitini ah allahu mhm. akbar o kuma na yusuf alayhi salam u y'a feere misira mhm. sɔngɔ jasilen sɔngɔ jasilen na mhm. wallahi u bannen kun b'a la kosɛbɛ yusuf yɛrɛ kɔni nege kisɛ kelen hali atome ɲɔgɔnna a kun tɛ a faden ninnu na hmm. a kun t'u la hali atome ɲɔgɔnna mhm. kanu mhm. o kun t'u yɔrɔ ka ɲɛsin yusuf ma k'a sɔrɔ a ka fisa n'u bɛɛ ye eh. ɔ eh, i ye min fɔ ala ka ko mhm. foyi tɛ se k'a bali foyi t'a bali foyi t'a bali ala b'a fɔ an ye eh, min y'a san misira misira wa qala lladhi shtarahu min misra limra'atihi

o ko tare tare o nisɔndiyara n'a ye nisɔndiyara n'a ye k'a kunbɛn k'a kunbɛn min fana yɛrɛ y'a san ka taa n'a ye a ka denba la n'o ye misirakaw ye o selen o ye kuma fɔlɔfɔlɔ min fɔ a ka denbaya ye a muso ye nin bonya dɛ akrimi mathwahu a bonya a bonya ni mathwa a ka finiko a ka baloko a ka dayɔrɔko fɛn o fɛn dala ko don misira an y'a fɔ cogo min diɲɛ de bɛ misira o don na a ka besoin bɛɛ lajɛlen o de ye mathwa in ye se dun b'u ye a dɔn misira jamana misira jamana kan ka tila ka mun fɔ asa ko tɛ ten dɛ nin bɛ cogo min na tuma dɔ la nin b'an nafa dɛ muso
allahu akbar aw nattakhidahu walada allahu akbar ala ka kow natɔ don hmm?
kosɛbɛ ka bɔ nin sɛgɛn in na ka na k'a sɔrɔ a ɲɔgɔnnaw bɛ dɔgɔya o yɔrɔ in na de ka kan n'i sanna komi jɔn e bɛna bila baara de la ah. ayiwa i ka ko foyi tɛ ɲɛnabɔ nka e nana bila bonya la ka tila ka yamaruyali kɛ ko i ka bonya kosɛbɛ
setigi min y'i san mhm. o de k'a fɔ a muso ye awa ni mhm. a bonya dɛ a bonya Allahu akbar fɛn o fɛn n'a bɛ lahi o la o o- o- Wagati a ye. o kɛnɛ fɛrɛ a ye tuma dɔ la nin bɛna nafa dɛ bɛna nafa Bon, i ye nin ka firasa ye Ah, a ka kabako somi kabako don dɛ han non kabako don nin y'a dɔn k'a fɔ nin Mhm. nin mana kɛ hali jɔn min ye ah nin tɛ jɔn gansan ye gansan tɛ o tuma na tuma dɔ la nin bɛna nafa dɛ

ka i ta ka b'i ba cɛ i ba kɔrɔ i ba kɔrɔ n'i fa kɔrɔ i ka d'u ye ka d'u ye ah. ka n'i fili kɔlɔn kɔnɔ ala o y'a fili kɔlɔn ne jarabi ye hali a fa n'a ba yɛrɛ fana ye o eh, jarabi gɛlɛmanba den ka tila i la tan nɔ ko b'i ye a taara balimaw nɔfɛ a ma segin a ma segin tila ka na nkalon tigɛ ko suruku y'a dun bɛn kalo

an kɔni tɛ ha n kɔni foyi m'an sɔrɔ an ma foyi sɔrɔ jɔn ka ala tanu bukuratan wa asila foyi m'an sɔrɔ foyi m'an sɔrɔ alhamdulillah ɔ yusufu olu y'a dɔgɔya mhm. ala y'a bonya ala nana bonya kosɛbɛ a mɔkɛw tɛmɛna dugumakolo min fɛ eh, kɔrɔlen ni gɛlɛyaw y'u sɔrɔ ka kadow sɔrɔ yen ale nana segin dugumakolo kelen in na a fitinilama allahu akbar n'o ye misira ye ɔ yusufu bɛ so kɔnɔ a bonyanen bɛ ɔ jarabi nana bin a fana kan jarabi wɛrɛ kosɛbɛ bonya kɔfɛ kosɛbɛ ɔ o fana ye bonya sɛgɛsɛgɛli de ye o k'i tɛntɛn safe ala bɛna i kɛ min ye yanni i ka k'o ye i bɛ sɛgɛsɛgɛ k'i tɛntɛn ka i kɛ pure ye allahu akbar a bɛ min yɛrɛ ka so kɔnɔ muso nana a ɲini ka tila ka nkalon d'a la tuguni a yɛrɛ b'a dɔn tiɲɛ tɛ donc o kɛra jarabi ye min gɛlɛla o ka gɛlɛn o laban kɛra mun ye mhm. a y'a don kaso la hmm. ka bɔ palais kɔnɔ ka taa don kaso la tuguni misira ye ala ka cidenba kosɛbɛ ala ka maaba yusufu ka maabaya sheikhana e ko mɔgɔ y'a ta ye ɲɔgɔn sɔrɔ a yɛrɛ ye ciden ye a fa y'a ye a mɔkɛ y'a ye o fa y'a ye ale mɔkɛ tɛ isaka ye o fana fa ibrahima ninnu bɛɛ cidenw allahu akbar o de nana jarabi ta ka n'a bonya ka tila ka nkalon da a la a yɛrɛ ka du kɔnɔ yen nɔ ka taa n'a ye kaso kɔnɔ
cɛ y'a dɔn tiɲɛ tɛ

an ɲɛ b'a la an ka kiri kiriw ni fɛn wɛrɛw eh, a bɛɛ tɛmɛna koyi a dalilu bɛɛ bangenen don a jɛlen don cɛ jɛlen don nɔgɔ foyi t'a la nka o bɛɛ la mhm. a bɛ taa kaso la nin ye tɔɲɔli ye sa dɛ hadamadenw ka kiriw mhm. a caman b'a la mhm. fo n'ala hinɛ min na caman bɛ kɛ nkalon de kan bɛ nkalon de kɛ k'a da i la awa min yɛrɛ b'i kiiri ale b'a ka fɔ nkalon don hmm. nka ne dun ani k'i i sɛgɛn mun kosɔn i ka tiɲɛ i k'a to yen ka tugu nkalon kɔ donc o bɛ nkalon da i la k'i bila ɲangata kɔnɔna na ninnu bɛ tɛmɛ an k'an ka waaju an k'an ka waaju ta kuranɛ ninnu ni nabi ciden ninnu ka siraw bɛ fɔ an ɲɛna u ka tarikuw bɛ fɔ an ɲɛna an ka walandaw de bɔ a kɔnɔ caman caman de b'a kɔnɔ olu tɛmɛnanw tɛmɛna ala y'u fɔ an ye mun na kosɛbɛ an ka walandaw an ka walandaw t'o la taasi a kɔnɔ kosɛbɛ allahu akbar hmm.
yusuf alayhi salam salam ah. donc ale jarabila awa fo ka taa awa se kasodon na donc ibrahima bɔnnaw awa misira sigi sigi sigi fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ donc o filɛ yan daminɛ yusufu de la ibrahima bɔnnaw ka na sigi misira jamana kan yusufu de y'a daminɛ a yɛrɛ ta in kun ye a tɛmɛtɔ ye kosɛbɛ mais awa a ye sogo min ye o ru'yal anbiya wahyi a bɛna kɛ dɛ a sababu fana minnu bɛ kɛ minnu bɛ kɛ minnu bɛ fo ka na sabati ala mana a fɔ hali n'a kɛra san ba yirika de kɔfɛ a bɛ kɛ sika t'a la a tɛ wuli sika foyi t'a la ɔ donc o mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min ibrahima bɔnna fɔlɔfɔlɔ min seginna ka na don misira mhm. ka sigi yen nɔ mhm. o kɛra nabilahi yusufu alayhi salam ah, donc musa tɛ ayi musa tɛ ah, allahu akbar Allahu akbar sa tɛ ah, Cheikhana ah. jazakumullahu khairan eh, waati bɛ ka n b'a fɔ a sera yɛrɛ ka ban inshallah i bɛ walanda in dafani dakuruɲa dɔɔnin ye a tɛ dafa dɛ ka d'a kan walanda ninnu silisilaw don kosɛbɛ eh, ka taa kɔni inshallah an bɛ se ka nin émission in jɔ yɔrɔ in na cogo min na kosɛbɛ ɔ i yɛrɛ ka kuma in na eh, jarabi komi ni i da sera a ma mɔgɔw k'a dɔn ala jɔn ɲuman mm-hmm. ani maa min bɛ ka maaw wele ka taa sa ni ala cɛ i bɛ jarabi de kɔnɔ min ye cidenw sɔrɔ a gɔngɔni wala a murumurunin a murunin kisɛ kelen wala fila kɔni o b'i sɔrɔ donc n'o ye min sɔrɔ an k'a dɔn k'a fɔ a taabolo de ye nin ye nin y'a kɛcogo yɛrɛ de ye fagali b'a la gɛnni b'a la fɛn wɛrɛ b'a la min gosili yɛrɛ b'a la kosɛbɛ gosili b'a la aa shaykhana jazakumullahu khairan balima lajɛlikɛlaw lamɛnnikɛlaw an bɛ bɔ ni nin walandanba in ye nin sigi in kɔnɔ sheikh ye min fɔ an ye sisan sisan mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ ka cidenw ka baara ɲɔgɔnna de kɛ ala ko baara mɔgɔw lakalanni ka mɔgɔw bila tiɲɛ sira kan ka mɔgɔw lahala yɛlɛma ka na ɲuman na o bɛɛ cidenw ka baara de ye n'i b'o baara in de la ko i ka sigi ni lajarabili ye dɛ lajarabili ko sunna de don ça fait tagabolo o y'a cogoya yɛrɛ de a ti taga o kɔ ni mɔgɔ min kɔni t'o fɛ i t'o gɛlɛya in fɛ o b'a yira k'a fɔ baara in ko e tɛ se k'a kɛ aa mɔgɔba minnu filɛ nin ye gɛlɛyaba minnu y'u sɔrɔ hali o dɔɔnin kɔni o b'an sɔrɔ mɛnɛ sika foyi t'a la wala an bɛ ala taala de deli ala k'a ɲa an bolo